Nwatakịrị nke a alagbukwana n'onwe ya n'Ọshụ, nwatakịrị a aṅụgbukwana n'onwe ya n'Amụ. Hei! Unu fụ ka nwa a si amị amụ ghee, unu nụzie ka o si eti mkpu Ọshụ. Hei! Ọ bụrụ na o nwere ka ahụ si eme gị, ihe enenenwudi ya bụ ife onyonyo. Maka na i nene ya, ee, ife ya dị anụ bụ nwe nwe m nwe nwe m nwe. Hei! Ndị a ji ọhụ wee chọọ ịlagbu onwe fa. ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-achọ n'ihu akwụkwọ na nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ onye nne na nna ya zijere ka o jee gụọ akwụkwọ ya bụ nwatakịrị wee ruo wee hapụ ebe isi dị asị ya bịa mụọ wee jebe ịṅụ amụ hei wee sị na ịṅụ amụ karịa mma unu fụ ebe o bu amụ nke nwoke wee na-aṅụ ọkwụ ọ na-aṅụ enu amụ ọ na-aṅụ mkpụrụ amụ hei ọ na-aṅụ enu amụ ọ na-aṅụ mkpụrụ amụ ife nwa na-ada nwe nna m nwe unu fụzie ebe nke nwoke na-aṅụ ya ọchụ nke nwoke anụ wee kparakwa ọyịwo nwaanyị aka chefuo maka ọyịwo nwaanyị okwu o welu mkpịtị aka ya ọrụnye nke nwaanyị a n'ọchụ na-ahụ ya kwekere kwekere were ile ya tinye nke nwaanyị n'ọchụ na-amị nke nwaanyị a na-agbazi tekem tekem tekem tekem hei bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-achọ maka nya bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a na otu nwatakịrị nwoke ebe fa nọ wee na-eme eti okwe eri okwe hei ebe fa na-agba iche na mmadụ be egwu nke nwoke gbanyere ya ọkụ na-acha mmemme n'ụlọ bie wee tinyezi elu nke nwaanyị egwu egwu wee na-afịọ hei fana bụ wee na-apịrị ya mpịrị nna akọrọ na ife abụrụkwa mpịrị ụmụazị mpịrị ndị apịrịrị ya onweghịkwa ụdịka staịl ife emefọghọ fa nya ọ bụrụ na ị maghị eme ibi ebe ahụ ka ị bịa mụrụ ka ịfụ ka esi alụ ọshụ hei na nke nwoke bụkwa prọfeshọnal o unu fụ ka nke nwoke anụnwa si wee jikpa nke nwaanyị a o nwere ụdị ka staịlị m afụnugo m fụrụ ebe ahụ nke nwaanyị a na-etizi mkpu ọshụ ewo nya ọ bụrụ na o nwere ka ahụ si eme ma ọ bụ na o nwekwa onye gị na ya nọ inenekwa n'anya bụ ife onyonyo maka na inene ya utu ya ekenyikwa hei na ịbụrụkwa nwoke ịbụrụkwa nwaanyị ọshụghị ya ekenyikwa maka na otu mmadụ na-aba alalụ ya fanidikwala award 2026 mmadụ na-aba anụnwa chikwa egwu fachịkwa ọkụ ahụ nke nwaanyị onu fụrụ ebe ahụ ya amakakwa onwe dịrị kpakakpaka dị ya n'ahụ ahụ nwatakịrị ebughee tene unu fụzie ma arịa arịa akakwụ chimchim onwe dụ kọlọkọlọ dị ya n'ahụ unu fụọ ọchụ ya hei ọ kpụchakwuru nke nwoke ajị ọhụ wee bịa ka o wee mịpịa ife na-ekwere ya egwu nke nwoke anụnwa ya dabọyo na tino onye ebe chineke ekwekwa n'ife ọjọọ ebee ka o si wee mụta staịlụ ịlụ ọchụ niile nke adaoni hei o nwere nke o ji nke nwaanyị jikpaa ya na amaghị m ka o si wee jide nke nwaanyị ejide ife ahụ chi gị aka ya na-abụ n'azụ wee na-adụ ya nya ya nke nwaanyị na-eti ogbuo m anwụọ m ọlagbuo m ewo hei unu fụ ka nwatakịrị nwaanyị a si eti mgbu ọchụ hei ya e, ọ na-eti ka ndị mmụọ ọma ewu ewu ewu ewu hei chigbo nke nwoke ama ya ụla n'ike ịtawai ịtawai nke onweghị ya e kere ụdị ka staịlị mmadụ na-abịa emefe ha odo unu hei ọ bụrụkwa etu a ka esi alụ ọchụ ya okwu onye lacha ọ lahụ ụla 20 minutes wee kunyitegodi ife niile juru ya isi efonata hei nke nwoke chịkwa ọkụ hoha nke nwoke makwara nke nwaanyị bụ ndị ma eme unu fụ ka nke nwaanyị si wee were aka wee bulu amụ nke nwoke ka obu maịk ichinyere udoma anụ ahụ ntịrị ka anyị lawa ọchụ anụ ahụ ntịrị ka anyị kwaba iko anụ ahụ ntị hei na e mmadụ na-abịa ọ bụrụ ma iko fa akwara iko ndị fa akwaturu ya bụ iko Hey! fa akwaturu ya bụ iko onwekwa ụdị staịlị nke nwoke ala fọshọ nke nwaanyị mana kedụzi onye gbunyere ya bụ ife onyonyo bikonu ọ na-abụ na fa akpacha anya wee gbanye ya ka ọ na-abụ na fa amaghị ụma wee gbanye ya ọ na-esefa ee ụmụazị kịta anụnwa biko nu unu na-alụ ọchụ gbanyụanụ fon unu maka echi niile ka unu ghara ịbụkwa nna ji anụ na nne ya anụ ka ọ gharakwa ịbụ ịlawa ọchụ alachaa taa ụtọchaa gị ụtọ echi niile ụmụnna ofeta ahụ n'ihu akwụkwọ esi na nwunye di nne gị mere na ịnụghọ di ọgbọkwa nwunye di nne gị si gị ji ebule amụ fọnye n'ọchụ ọgbọkwa nwaanyị ti gị were amụ nwoke wee merụ nwaanyị ka eji agụ egwu chinyere udoma ee ị na-eri ọ na-atọ gị nke nwoke na-ayara ya iti ọ nọkata oto di ya na akpịrị ọ nọkata obunyite ya ukwu ya enu mbụ nke nwoke nke nwaanyị nọkata origoro nke nwoke n'elu nna achị ekwu nke nwaanyị amakakwọ ọnọrọ ya n'elu na-eshi ya ka chikirichi na-eshi ya ka mechin na-eshi ya ụgbọ ụgbọ ndị ọma ụgbọ nya e kedu nnọọ staịlụ ndị emefu ha biko na hei kedu nke nna amadụ m ebe m na-ebido kọwa na staịlụ karịrị nke a karịrị m onwekwuo staịlụ ife emefu ha ọ na-akọ akụkọ aka m ụdọ ọcha fa agbara ya ka ọ na-ekwu ikpere nna ana nke nwaanyị nyere ya anya ọfụma ka ofu nwuolu m ọkụ ka o mishọnarị jọni o nwezikwa staịlị nke nwoke merụ m amazikwa afa staịlị nke ahụ na ọ bụrụ na ị chọrọ inene ka egwu anyị afịa iwelụlị nke a jee na anyị telegram inene ya ka ịgwagodo anyị afa nke anụnwa na nke anụnwa karị mụ na azụ nnọọ ka o si wee na-eme ya nya bụ ife mana o mekata ya anya na azụ mbụ nke nwoke ọ chịkọla aka nke nwaanyị a na-abụ chigi anya na azụ mee ka ọ kwụbara ya ọtọ nya o mee ka nke nwa nna ee ọ na-esu ya ife ọ na-esu ya ebe atịba ọ na- ị na-anụ ka ọshụ na-ada ịtawa ịtawa ara nke nwaanyị a na-apịa ya n'ahụ na-ada kpawam kpawam kpawam nke nwoke were aka buru ya hei ọ nọkata ọmịba ya ọnụ ọnụ chineke ọ na-asị na mmadụ na-aba abụọ ụmụazị ka ọ na-asị na va abụọ okenye ebee ka vati mụta ife niile hei unu ya alagbukwa mmadụ na unu too